Mma nkwekwa sekpu ana onye nkụzi emelụ malụ na m nwere 100 over 100 na test gị. Ị na-atụzi m challenge isi okpo? Isi onwe m ka m na-azọ biko kwa. Hey ya, isi okpo si na ọ na-azọ isi ya, aka m enyekwala ya aka mana ada ebu a na-ebu. Ọkwa ị fụgo ụtọ nsị onye nkụzi, taata dị ka ụbọchị m ji ama mmadụ isi n'ọnụ. Ọ bụrụ na igbu ọchụ agụwago gị gwakwa anyị n'oge isi okpo. Say no more onye nkụzi, kee reason why i ji si m sekpuru ana maka na m nwere 100 over 100 na test anyị delụ. Isi okpo gwa m ka i si wee zatasịa ajụ niile m jụrụ unu na test m delu unu since m ji wee bido kụziwe nkụzi n'ụlọ akwụkwọ a o nwebeghị nwa akwụkwọ nweta 10 over 10 sọsọ gị nwee isi okpo onye nkụzi ị kụzibugolu nwa akwụkwọ isi ha ka isi m a no isi m bụ isi ukwu atọ n'ime otu nwelụ ngabasị mana ọ bụrọ for fancy weluzie ile gị gụọ eze gị ọnụ onye nkụzi isi okpo ị na-achịkọwalụ m na i bucha ihe niile m kụzigolu unu na klaasị a n'isi gị a agwahọ gị ị ya amaha onye nkụzi akụkọ na egwu Mike Ejeagha i che na anyị bụ ụmụazị isi okpo onye nkụzi gwakwa ụtọ nsị gbara ọgwụ ya ṅụwa m maa nya isi m a ọ ma mbido nkwụ ya bịa ụtọ nsị ee onye nkụzi ọnwụ ọ gụbago gị ị makwa na isi okpo maa gị isi na afa gị ga-abụzi naba na ndokwa ọ ga-adịrị gị mma and ị nwụọ ị ma mbi ụwa ọzọ ọkwa unu afụgo onye nkụzi a say no more onye nkụzi ka m belụzie ebelụ ọ kakwalụ gị mma ụtọ nsị na isi okpo ee onye nkụzi m jụọ gị ihe niile m kụzigolu na klaasị a ị ga-azatasị ya isi okpo test and confirm onye nkụzi ee ogologo okwu na-agwụ ike it's alright ka m bido with ilu na ntụgharị ya n'asụsụ bekee Are you ready? Agwahọ gị ị ya amaha onye nkụzi. Okay, agbụsị gbaa otele ọ mụrụ akọ. If agbụsị shoot nyash, nyash go learn akọ. Okirikiri ka a na-agba ukwu ose a da-alị ya enu. Round round you can shoot the waist of pepper, you cannot climb it. Ọchụ nwa ọkụkụ nwe ada nwa ọkụkụ nwe ngwo ngwo ọsọ. A pursuer of chicken shall Bola Tinubu, while the chicken will Usain Bolt? Yee, nekwanụ isi okpo. Okay, Jehova kwuru na Aịzaya 43 na ọ ga-eme ka ụzọ dị na ọzara ka ndị na-akpa ọra wee fụ ụzọ fa ga-esi wee je kpaa ọha ọzara.
Yee, okay ngwa ka m je Abia steeti. ị fụ mmadụ ịtọ isi fa buru ibu ị fụrụ ndị obodo ebee isi ukwu atọ okay Arọbinagụ mee donation n'ụlọ ụka ndị ụka kpọbazie nya Arọchukwu ị sị na ndị ụka kpọbaziri Arọbinagụ Arọchukwu condition mee crayfish ji wee Bende oke nwụ na-akpọ crayfish bụ gịnị gbulie obiọma nnụnụ a na-akpọ ahịa bụọ ụmụ n'ụlọ bụọ ụmụ n'ọhịa mana ha ncha niile bụ ụmụ ahịa ị sị na ha ncha niile bụ ụmụ ahịa ọha ọbụla ị fụ n'ọfịa bụ ọha ọfịa ọ sọ gị malụ ngwa ị makwa obi ngwa ụkwa ndị East na-atọ ka ụkwa East ụkwa ndị West na-atọkwanụ ka ụkwa West Abia steeti o nwere ikwu one ikwu anọ hee nekwanụ isi okpo ngwa ka anyị cheke na Anambra steeti ị jụsịa nwoke ese nwunye o ji jụọ nya ese ụmụ o ji ị sị na ị ga-ajụ ya ese ụmụ o ji kpọọrụ m obodo atọ na-aza afa anụmanụ na Anambra steeti Atani Nnewi Nnọkwa ide bụ ide ma n'ọnwụ ma na ndụ maka na ide nwụọ e nie ya na mmiri ọ bụrụ ide mmiri ide nwụkwanụ e nie ya n'ana ọ bụrụ ide anị ị sị na ide e ni na ana bụ ide anị ka e si echenji gear nnukwu moto bụ ichigo ichida ị sị na ọ ichigo ichida ọra e nwere na Anambra bụ sọ ọra ifite na ọra eri onye na-azụ afịa ụbụrụ ọkụkụ bụ onye ọzụ ụbụrụ isu gbapụ n'ụlọ gbana n'ọfịa bụ isu ọfịa ezi niile dị n'owele bụ ezi owele ama ndị ọka nyere ndị ọbịa n'ala igbo bụ ama ọbịa ị nụ na ndị na-agụ ụzọ gụrụ ụzọ hausa gụọ ụzọ yoruba ị ga-ajụ ma ha agụrụ ụzọ igbo ị sị na ị ga-ajụ ma ha agụrụ ụzọ igbo ihe nekwanụ isi okpo oke ka anyị jekene imo steeti akụ ọ makwa na o fegharịsịa na ọ ga-adala awọ akụma ị sị na akụma ebee ka eji ekpere na abụ kwatu na jeriko mgbidi onye gwa gị mba ugboro ise maa na ọ bụ onye ebee mbaise ide one ka e nwere n'imo steeti ide atọ a chụsịsịa ndị niile na-ese igbo na amụ igbo kpọwazi amụ igbo gịnị ama igbo ị sị na a na-akpọzi amụ igbo gịnị ama igbo n'obodo gị lion share bụ oke onye oke igwe ife nze ga-eme dị na obi nze ezi abụrọ nke mmadụ maka ka na ezi niile dị n'obodo bụ ezi obodo ị sị na ezi niile dị n'obodo bụ ezi obodo awọ niile ị fụ na ide mmiri bụ awọ ide mmiri ị sị na awọ ide mmiri oke ngwa ka anyị jekene enugwu ịdị asọ bụ ụzọ ụwa enu ịgba iche na mmadụ wee wu bụ ụzọ ụwa anị ị sị na ịgba iche na mmadụ wee wu bụ ụzọ ụwa anị kee part na-atakarị n'anụ efi nkerefi odu ọ makwa na onye akpọrọ nna na-anazi ana oduma nsụ nwoke na nsụ nwaanyị enweghị nsụka ị sị na o nweghị nsụka isi okpo ndị niile dị oji wụrụ ahụ na oji river ị sị na ha wụrụ ahụ na oji river ife ọkụkụ ga-eli ka ọkụkụ na-abọ aya begodu a ka ya na-anụ ọgụ ndị shape isi ha dị ka ụzọ ka ekpokọtara ọnụ na-akpọ ha ndị isi ụzọ ị sị na a na-akpọ ha ndị isi ụzọ ezigbo nwa anaghị eme ihe nne na nna ya gwara ya emene yee ọ bụzikwa isi okpo ihe a agwaghọ gị ya amaghị onye nkụzi oke ka anyị jekene ebonyi steeti m zaa tata echi ị zaa ị chọọ ka mgbo dị ọcha i mee gịnị ị zaa mgbo e nwere uliki ka aba nwekwa abakaliki oke izizi a na-ekenye onye gburu agụ bụ gịnị isi agụ ama ndị na-azụ okwe na-ezukọ azụ okwe ka a na-akpọ ama okwe yee nekwanụ isi okpo oke ka anyị jekene rivers steeti nwa ọbụla na-amarọ ife a na-agụnye ya na ndị isi okpo ị sị na ị da ekwe ekwe onye obi akpọ mesịa gị ife i mee gịnị ikwere ọtụtụ ndị sị na fa bụ ndị igbo enweghị obi igbo yii nekwanụ isi okpo oke ka anyị jekene delta steeti say no more onye nkụzi n'ala igbo onye nwụọ a na-asị ya naba na ndokwa oke anị ojii techaa bleaching cream zabazie gịnị anị ọcha igbo na-atụ inu sị na azụ kaa isi ọ naa osimiri ị tụgharịa anị ụkwụ ị nweta gịnị ụkwụ anị yii nekwanụ isi okpo nke a karịa egwu ekpu ugogbe imi ekpu ọ gịnị nekwa na isi ya adarịla ofe ite Say no more, onye nkụzi.
oke ngwa isi okpo nke a na-awụ akpa ala okwu tụgharịa akpa ala okwu ndị a na bekee are you ready Agwaghọ gị ya amaghị onye nkụzi. ejebe ejebe akaala eze anaba anaba akaala eze Going going inform the king. Nayin nayin inform the king. anụ gbana tata echi bụ nta Meat gbana today.
Tomorrow is hunter. Obi kpọrọ ndị na-achị anyị nkụ. Heart called our leaders firewood. Aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Hand of sand sand brings mouth of oil oil. Afọ talụ Tinubu mmiri. Stomach dry Tinubu water. Hei nekwa na isi okpo nke a dịkwa too much. Okay ka njikere n'afa ị ga-adalịrị isi okpo. Ọkwa unu afụgo onye nkụzi a. Nwaanyị na-eri nri via via ka a na-akpọ gịnị? Olivia. Nwoke na-emo mgboro isii ka a na-akpọ gịnị? Moses.
mala ndị ka anyị na-akpụ ka a na-akpọ gịnị malachi nwaanyị na-ekpo ekpo ka pepe ka a na-akpọ gịnị perpetual onye na-ese siga mụta nwa ọ baa nya gịnị benson afa ụmụ nwoke na-atụ asị na-azakarị bụ gịnị linus afa bet eliza na-agba bụ gịnị elizabeth afa a na-akpọ nwaanyị a mụtara na uk bụ gịnị eucharia ụmụ nwaanyị niile dị ka akpụ ụkwụ ka a na-akpọ Sandra onye were ude ọcha mebie anụ arị ya ọ zaba gịnị ude egbula m ị gonye nwaanyị ude anụ arị ya na ude ntutu isi o tie chai ude mezue ị sị na ọ ga-eti chai ude mezue ajọ ọya na ọnwụ kedu nke ka njọ ọnwụ ka njọ sọsọ ọjị bụ osisi na-eto ude ya ka eji wee nwee ude ọjị ị sị na onye mere eji wee nwee ude ọjị nne na nna kedu nke ka nneka nwa a mụtara ụbọchị eke bụ gịnị nwa mgbeke oko ojii danaa na bleaching cream a gụpụta nya ọ bụzi gịnị okoọcha ogu ji ọ karị ogu ọfọ jee okụlụwa okolie ude ọra niile na-ete bụ gịnị ude ọra ude mmadụ apụ igote n'ụwa bụ sọ ude chukwu ebe e nwere nna nna a na-enwe nne nne ebe e nwere iruka a na-enwe azụka ebe e nwere nne ji a na-enwe nna ji ebe e nwere nne m enu a na-enwe nnamanị enwere ọzọ mee mana enwere ọzọ emena enwere izu ọnwụ ma nwee izu ndụ enwere enu chebe ma nwee anịchebe enwere ọnwụka ma nwee ndụka enwere mmadụka ma nwee mmụọka maka chukwu ike agwụla m ike agwụla m i kwelugo na nnukwu isi m abụrọ for fancy onye nkụzi ekwela m o ekwela m o